Finally, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wawazika wavaya ndithu kuboola mtambo wautali ku South Africa. Of course anadzachedwerapo pa zifukwa ziwiri zitatu koma zimenezo zapangidwa sort out. Bwanji mutilole tifotokoze nkhani yonse bwinobwino kunena kuti Kucha kwa lero nkhani yatuluka yonena kuti president wa dziko lino akhala akutuluka kumapita kunja ku South Africa kukapanga zinthu zake za private. Malinga ndi uthenga ameneyu anyamuke cha mma 2 minutes to 2 koloko masanawa, zimene zokhala nde kuti no wapita ndithudi. Komano kunapezeka zoti kwabweranso uthenga kuchokera ku office ya president komweko, osati kwa president koma amene akulongosola za ulendo umenewu, anadzafotokoza kuti, Iyayi, apatu ndi zonena kuti tasintha nthawi, m'malo monena kuti no ikhale 2 koloko nde kuti no ikhala 4 koloko ndiye kuti kuonjezera ulendowo ndi maola okwana awiri, anadzachedwa choncho ndithu ndi maola okwana awiri. Malinga ndi m'mene zayendera pamenepo, upeze kuti 4 koloko akafika ndithudi pa akuti Bakili Muluzi International Airport, ife tikudziwa zoti ndi Chileka Airport imeneyo. Eya, anakafika pamenepo Ndiye anapezeka zoona kuti no akwera ndithudi ndege kumanyamuka mwinanso mwaona muzithunzimo wautali ndithudi amene amayankhulira president yu yemwe ndi Cathy Maulidi apezeka zoti watsimikiza za nkhaniyi ndizoona ndithudi a Peter Mutharika ndi zonena kutitu awazika apita ndithudi ku South Africa kukapanga zinthu zawo za private. of course ena amanena kuti akhoza kukhala akalandiratu thandizo la mankhwala. iyayi ngati zili choncho za private nza private. palibe vuto lina lililonse olo atakhala akalandira thandizo la mankhwala kaya akapanga chani komano za private. kodi izi zikutanthauza chani? Pamene president wasuntha mdziko chonchi zikutanthauza zonena kuti no amene akuyang'anira dziko lino ngati pangachitike mwina mwake zina zake zofunikira president pakadali panopa mdziko muno amene akuyankha zonse ndekuti ndi Mai Jane Ansah. Amai Ansah ndi amenetu ali ngati no panopa ogwirizira ndithu president ndithu tingati mtsogoleri wa dziko lino ndiwowo pakanali panopa in absentia of Peter Mutharika kupita ku South Africa pakadali pano. Ayi mmenemotu ndi mmene zikuyendera. Funa tipange point out apa kunena kuti no akatu ndi koyamba nde kuti no vice president a dziko lino kupanga ku act ngati president pakanali panopa pamene president watuluka wapita kunja ndikoyamba kameneka a Mai Jane Ansah. Ndimafuna kupanga point out kunena kuti. This is the same woman eti mzimayi uyu ndi yemwe uja amene adatukwanidwa akuti mayi Madando iyayi Tippex anabera mavoti nde kunali kumtukwana tu mzimayi woyipa eh, ndikumbukira nthawi imeneyo zoti eh, ngati sinaoneko mzimayi woyipa ngati ameneyu zambirimbiri tukambatu za chaka cha 2020 pamene anthu akanena kuti anaberedwa mavoti mpaka na chisankho kukhasulidwa Mzimayi wake ndemweyu. Now fast forward I think 5 years later patangodutsano zaka 5 zomwe tikuona ndizani? Mzimayi ujatu wapezeka zonena kuti ndamene akupanga act ngati president pakanali panopa malingabe ndi mmene zimene akukhalira osati kuti ndi president iyayi Koma ngati pangafunikire zintchito zina zake zoti president agwire, indete kuti azikhala kulumikizanabe ndi Peter Mutharika pali izi izi tipange bwanji? Yayi tapangani motero koma okathamanga kukapanga zinthuzo akhala ali ndani? Ndi iwowatu Mayi Jane Ansah. Ayi ndithu zinthu zimatembenukatu, matebulo amatembenuka. Anthu amene ankanyoza aja, tonse ndithu, kaya ufune usafune, tili pansi pa iwowo pakadali pano. iwowo ndi mtsogoleri palibe chimene tingapange yayi kaya kaya kaya kaya zikuvekera moyipa kaya zikusangalatsa koma nkhani nditi ndameneyo kumangopangabe point out kunena kuti ah, nthawi zina zaketi moyowu eti moyo ndi pelete amwene mene umayendera akuti mayenda tatatatatatata kena kumadzafikano point ina yakeno amene ali kumbuyo aja eti Oliza kaya ndi chani amene akutsogolera amangoti pa u turn eh ndekuti fans yonse kutembenuka oh zikuti amene ali kumbuyo uja wasandukano number 1 mwaiona ndekuti amene anali number 1 uja wasandukano ndekuti chani asanduka ndekuti wakumbuyo mene umakhalira moyo ndi choncho ndithudi ayi malesonitu amenewo mwina mwina tisamathe mawu nthawi ina yake mwina Eee olo titapsya mtima mwina tisamathe mawu sitikudziwa zoti chamawa chilipo ndi chani mm mawa libala chani nkhani yake ndi imeneyo i think za Peter Mutharika zokhazi tingowafunirabe uh, mafuno abwino tinakamba kaleso pa nkhani ina pompano tinadzaiponya eh, nkhani yake ngati yomweyi ndithu kuti no ifeyo tikungowafunira mafuno abwino chilichonse chimene afuna kukapanga kumeneko apite akapange andli and abwere successful akakwanise kupanga zimene afuna kupangazo azibwera I think azatipezabe ife tili konkuno ife sitikusunthaso yayi kodi tupezekera kuti mwamwemo tu mu Area 23 ku Lilongwe basi ndikumene tili atipeza ndithudi ife zomatulukazo ayi tilibe kuthekera kumeneko and of course timakondaso Malawi loving my Malawi muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ena aliwonse Tavungani mu comment section koma kuayika molemekezanso maganizo anzathu akuti.